igbo ndị ọma dị mma unu hụkwere unu abụọla chi unu agbapele ekele m unu ka izu ụka ọhụrụ a bụrụ sọ ihe ọma ihe ọma nyere m nyere gị nwa ise abụ m nwada ada mmadụ igbo ka anyị kparịkọta ụka gbasara ile ọmụgwọ enweghị onye igbo na-amaghị ihe ile ọmụgwọ pụtara n'ala igbo mana anyị ga-akparịkọta ụka n'uju ya ile ọmụgwọ n'ala igbo bụ oge nne na-abịa ilete nwa ya nwaanyị na nwa ọ mụrụ nke bụ nwa nwa ya oge ụfọdụ ọ bụrụ na nwaanyị enweghịzi nne ọ bụrụ na nne mụrụ ya anwụọla nwunye nna ya ma ọ bụ nne di ya ga-abịa nọrọ n'ụlọ ya lee ya ọmụgwọ ihe mere o ji bụrụ nwaanyị na-ele ọmụgwọ kama nwoke bụ maka na a na-ewe ya na ọ bụ nwaanyị kacha mara ihe gbasara ya maka na ọ gabigala ọnọdụ ahụ n'onwe ya oge ọmụgwọ bụ oge nne na-akụziri nwa ya nwaanyị ihe niile ọ maara gbasara ilete nwa amụrụ ọhụrụ oge ụfọdụ ọ na-abụ nne nwaanyị ma ọ laa nne nke nwoke bụ nne di ya abịa bido lewe ya ọmụgwọ nke ya nwaanyị mụrụ ọhụrụ na-eji ohere ọmụgwọ zuo ike ma nne ya na-elekọta nwa ya enwegasịrị ihe nne na-eme ma ọ bịa ọmụgwọ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a nne ga-enye nwa ya nwaanyị ihe ọ ga-eme ka mmiri ara na-agba ọfụma nne ga na-esi nri ndị ga-eme ka ahụ gbakee ya ọfụma ọfụma nne ga na-ama ya mmiri ọkụ n'afọ na ebe ndị ọzọ ọ chọrọ ma tee ya ihe ga na-ekpo ya ahụ ezigbote ezigbote ọkụ nne ga na-enye nwa amụrụ ọhụrụ nri saa akwa ya ma saa nwa ahụ ahụ ọ ga-adọtịkwa nwa ọhụrụ ahụ ma hịa ya aka n'ahụ ụfọdụ ọ ga na ọ ga na-ahụ na nwa ya nọ ala n'elu ihe iko eji asa ahụ maọbụ ihe eji asa ahụ awụnyere mmiri ọkụ na nnu na ọgwụ eji achụ nje nke ga-eme ka ọbara ọjọọ nwee ike gbapụtasịa ọ ga na-ekekpọ ya afọ ka o nwee ike taa ma hara etu ọ ha tupu o wee tụa ime nne ga na-agba nwa ya nwaanyị ume maka na ya onwe ya anọọla ọnọdụ ahụ n'onwe ya ọ ga na-arụkwa ọrụ ndị ọzọ dị iche iche n'ụlọ dịka ịhazi ezinụlọ na isi nri onye ọbụla ga-eri uru ọmụgwọ bara ọmụgwọ bụ oge nne nwa ya na nwa ọhụrụ na-eji enwe ezigbo mmekọrịta maka nke a ka ọtụtụ ndị nne na-eji aga ebe ọbụla nwa ha nọ mụọ nwa ma n'ụlọ ma na mba ofesi ịga anọkọ ihe ruru ọnwa atọ maọbụ karịa ọ ga-akụziri nwa ya nwaanyị ihe ube akwa nwa ya pụtara maọbụ akwa agụrụ maọbụ akwa mmekpa ahụ nwaanyị a na-ele ọmụgwọ nwere nri ọ na-eri na ndị ọ na-asọgasị nri ndị ụfọdụ ọ na-eri bụ ofe mmiri ụda ji mmiri ọkụ ofe nsala tii dị ọkụ na akamụ nri asụrụ asụ azụ ọkpọọ na okporoko ụda ụzụza ụtazị nri ọbụla ga-enwe ezigbo ose nke a bụkwanụ nri nwaanyị nọ n'ọmụgwọ na-ekwesịghị iri ihe juru oke oyi unere oroma na ọtụtụ ihe ndị maka na o nwere ike saa nwa amụrụ ọhụrụ afọ ma ọ ṅụta ya n'ara nne ya ọmụgwọ gwụ nne bịara ọmụgwọ ga-enweta ihe buru ibu ndị ọ bịara ilete ga-azụ ya onyinye dị iche iche dịka ego akwa ọmụma akpụkpọ ụkwụ a- akpa ihe nri dị iche iche a ga-azụtakwara ya akpa nnu na akpa ncha ọ ga-eke ndị agbata obi ya ma ọ laru ebe o bi daalụnụ ụmụ igbo ibe m ekele m unu